mben ka anị ma afịa ka anị anyị sịlụ a na-etụjụa ntị ehere ee o nwe ife m sị ha m ka etụrụ unu ife mejin Orieji bịa gbaa Ụzụmma akwụkwọ aka m misisi gị anị m ekpe ikpe nsọmanya ha m kpọọ Ụzụmma jụtụ ya ọ gịnị wụ ife pụgara n'unu ta m meji ekpe Orieji zi m si Ụzụmma eje asụrụ Kalụ Okpai ife ọ gajulu ya ọ sụra ya ife o wura ya nri m sị ya ha m kpọọ Ụzụmma mara ma ọ wụ eziokwu emerelele si Kalụ Okpai ọ nwanne ya ya sị m ee ee ọ dịghị ọ wụghị nwanne ya ma ọ wụghị nwanne ya wajakọta ha lega nweghị lega ọ ji jara m sị ya nsogbu adịghị ha m kpọtụlelụ Ụzụmma emeghalụ m kpọọ ya jụ ya sị gị ọ wụ eziokwu si i je asụrụ Kalụ Okpai ife Kalụ Okpai ọ gịnị gị ya sị mgbe ya ra Kalụ Okpai dị ama m sị ya nsogbu adịghị echi unu bịa anyị fụta wo me ha chọrọ m bịa m jụọ Orieji sị gị i si Ụzụmma eje asụrụ Kalụ Okpai ife ajụ m ya ifu ya sigo kara ife anyị ga-awụla agbụgba ya sị m ee gụmo je asụrụ ya ife m si emeha m jụọ ya ya sị m ee gụmoyi eje asụrụ Kalụ Okpai ife ife ya ka maka ya ra Kalụ Okpai dị ama ugbu a ka gara dịlụ m ugbu a Ụzụmma kaba ikpe ekwu Orieji onwe isi o je asụrụ Kalụ Okpai ife ọ sị gụmo wọ dị ama gụmo wa akpa gị ndị nọ n'ihe eje asụrụ kalụ okpu ntị ife gịrị ya bụ unu adịghị ama ị na ha asụrụ kalụ okpu ntị ife sụgbara ya ga-ewura ya nri zachia nri ụlọ ị gagakwarị nka mma ya zara ya onwe mgbe ọ bịara kwughị ikpe si ga-eje asụrụ kalụ okpu ntị ife ya wụrụgodiri ị sụrụ kalụ okpu ntị ife onye nke oyogo sụra Kalụ Okpai onwe gị ife ọ pụsa Ịs- ma ị sụrụ ya ife gịrị ya dị ama gaa sụra ya ife si ọ nwanne gị awụkwala ha ọha fiole egbu onye onye so nke ma anyị ga-achọ ọ wụ nke ị bịa ga-apịakọta ngwa gị dum burukọta ụlọ unu dum jee biri dịkwa gịrị onye ọ wụ ebugo mmanya jụrụ ụzọ ma ụfọdụkwa nke ibu mmanya isi ṅụ mmanya ọkụ ọ na-ekpa gị gbata ikpe mmanya ọkụ olu were ṅụrụ ee e. nke ọhụ nke m achọghị nke ịpịakọta ga-apịakọta ngwongwo gị dum gaje dịkwa ya bụ ebiri ebiri anyị ga-eme ya legon ọ wụ ihe tụtara aka pụrụ iche gị sụtụrụ onye nwe ife gị wura ya nri anya sị gị gbaa ya asụtụrụ ọ wụ nke ị pịakọta ngwongwo gị dum ka alachidịkwa ụlọ ya ọ na-ebiri ọhafịa ekweghị gị nke ọma anyị asụ anya ya mee ọhafịa ekweghị ihe tụtara aka ọ wụ ife gbachara ịpịakọta ga eji ebiri ụlọ onye ọ wụ gị wee ekweghị ya n'ihi o nwere ya dụtụgo ofe oso ya ọ sị ha ya dụtụ ofe olugbo ọ pụsa ga-esi ofe oso adịkwa ya mma ehe ntị ya nụ n'ife anyị ga-ahalụ eleke bens na ama m sị ịghọsala ife m ka anyị ga orie ji ọzọ mma ọjị ugo nke ọbụla ga-eze aha aza chesakwasị onweghị elege m asago ụsan mesa anyị ọdị eh, ha ọdị uke ga-asa anyị ji eme nri biko chesakwa kpuchie onwe gị maka ọrịa mbegharị kanị ọhafịa unu ya dị ndụ ogologo mmadụ jụrụ m onye ha na-egwu m ọhafịa ọnwa ọ- ọ dị abịa steeti sọ abịa steeti dị ọhafịa mesịa ọhafịa ya kwe m si ife menewo okwu ohi nje ka họsazibe ya kamawo Abia steeti dị ime ọhafịa ọnwa ndị ife nghọtahie dị n'etiti ndị ife ụfọdụ na-ahọsa ya na ga-esi ọhafịa dị ime abịa steeti ụfọdụ họsakwa ya na abịa steeti dị ime ọhafịa kama na ọbụla ị ji họsa ya kọwara ndị ọdụ ka ọ mụ aza chinasa nkwọ udensi nkwọ mma ọhafịa udumezema nke ọhafịa ọhafịa dum asọpụrụ m kanị unu emekwuwala chesakwa na ịkarị ndị ife afọ ọhafịa goyekwa aka maka enyemaka malụgo nkọ ya aja abịa ọhafịa mma mma nụ mben ukwu him ọhafịa kweniwo wọọ ada igbo 001 chinasa udensi facebook ịbanyekwa facebook ga-acha chinasa udensi igbo news forum nke nwesakwa ọtụtụ ife ndị ọdụ ekeleta m unu ike ele unu ji na-ejije mefunanya unu kanị asịlụ anaghị mana ha anọ ezije emeje anọ ezije owe ọlụ ya hmm, ikele eje nke ome ya omekwara alụgị ọdụ owe anyị aka na-ewesakwara ha unu ozi ọdụ ife ọdụ mba anyị saji ọdụ wee fụnanya ndị ọhafịa machọ m ikpe okwu gbasara ịfụnanya ndị ọhafịa unu na ha ụfọdụ na ha adị m nsogbu ma ewu gbasara unu ife gbasara ịfụnanya ndị ọhafịa ọhafịa fụ onwe anya o ọkwa ha ọ wụ ife aka dịziba gị na o kwesịrị ịdị ọ dịzibakwa na o kwesị dị gịrị onwe gị ya ahụsa ebe ọbụla gị nọ sọ ọhafịa fụ onwe anya kanị ọ ya dịrị unu mụ unu anụle ụmụ ọmụmụ afọ amarawo mm, were nị mm, afụ m unu anya